igbo kwenụ mụọnụ zụọnụ rienụ kwezuonụ taa bụ nkwọ ka nkwọ kwọtara anyị ihe ọma isee ụmụ igbo abịala m ọzọ taa aha m bụ nwaada Adamma Adaigbo biko unu ewele iwe ma ọ wụrụ na unu anụ mkpọtụ ọkụkọ n'ihi ndị agbata obi anyị na-azụ ọkụkọ ka anyị gaa nụ n'iru enweghị onye amụ n'ala igbo na-amaghị ihe bụ mmọnwụ ịgba mmọnwụ bụ omenala bidoro na gboo gboo n'ala Igbo mmọnwụ bụ mmụọ nke ndị nwụrụ anwụ bụ ndị nna nna anyị ha ọ bụ ihe nketa anyị bara ụba maa mma ezigbote mma dịka m siri kwuo na mbụ mmọnwụ na-anọchite anya ndị nwụrụ anwụ ịgba mmọnwụ bụ ihe mmụọ mgbe eji agbakarị mmọnwụ na-abụ eliwe ozu nnukwute mmadụ maọbụ okenye emere mmemme iwe ihe ubi dịka ịgba ọfala afịa ọlụ iriri ji nke ọzọ bụ ma agbawa iwu a na-akwanyere mmọnwụ na ndị bara otu mmọnwụ nnukwute ugwu maka na a na-ahụta ha dịka ndị nna nna anyị ha geenụ ntị ọfụma naanị ụmụ nwoke bara mmọnwụ na-eti ya bụ mmọnwụ n'ihi na mmọnwụ bụ otu nzuzo mana e nwegasịrị ọtụtụ ihe ndị m na-ahụ na-ewe m iwe e nwere ihe ndị umere nne m bụ ala Ụmụakụ Isuochi na-akpọ ilu mmọnwụ ilu mmọnwụ pụtara ịkọrọ onye na-amaghị otu otu mmọnwụ ihe nzuzo dị na mmọnwụ imebi iwu dị n'otu mmọnwụ e nwere ihe a na-akpọ nwaanyị ilu mmọnwụ nke a wụ ebe m chọrọ ikwu m okwu ọfụma nwaanyị ilu mmọnwụ mgbe nwa agbọghọbịa maọbụ nwaanyị hụrụ mmọnwụ ị gbaghị ọsọ dịka nwa agbọghọbịa ị wụ maọbụ na nwa okorobịa na-edufe gị maka mmọnwụ ghara ịpịa gị ihe nke bụ eziokwu mmọnwụ ahụ gagharịa gbachie unu ihu ihe gị bụ nwa agbọghọbịa ga-eme bụ isu ihu gị isu ihu gị zoo ihu gị n'azụ nwa okorobịa ahụ dufe gị na i meghị otu a mmọnwụ ahụ ga-apịa gị ihe n'ihi na ị jụrụ ịkwanyere mmọnwụ ahụ ugwu ị ga-ahụ nne nwaanyị agadi nwaanyị enwe otu ya na mmọnwụ si gachaa n'ụzọ na mberede ị ga-ahụ agadi nwaanyị ahụ ga-eme ọsọ ọsọ gbakụta ya bụ mmọnwụ azụ igosi ya nsọpụrụ ọ bụghị na mmọnwụ ahụ ga-apịa ya mmọnwụ ahụ agaghị apịa n'ihi na ọ bụ agadi nwaanyị mana ọ ga-ahụ mmọnwụ ahụ ọ gbakụta ya azụ n'ihi na ọ ma omenala ọ na-akwanyere ndị nna nna anyị ugwu ahụla m ọtụtụ ihe onyonyo n'ihu akwụkwọ ebe ọtụtụ ụmụ agbọghọ ji mmọnwụ eme ihe akaje site n'ise ihe onyonyo ebe ha na mmọnwụ nọ tufiakwa nke a bụ nnukwute arụ anyị haziri omenala na-eme omenelu ọ bụghị ihe kwesịrị ekwesị nke a bụ ihe ihere nyere anyị n'ihi na mmọnwụ abụghị maka nwaanyị mmọnwụ abụghị maka nwaanyị mmọnwụ abụghị ihe ọjọọ dịka ndị ụka si ekwu mmọnwụ abụghị ihe ọjọọ n'ihi na ọ bụ otu na-ahụ maka ikpezi okwu na inwe udo isiokwu mmọnwụ a ga-agwụ ebe a ọ ga-agwụ ebe a taa echi ọzọ m ga-eme ihe onyonyo a anyị ka ga-ekwukwa okwu na ihe gbasara ịgba mmọnwụ ọ bụ ezigbote ihe aga m akwụsị ebe a daalụnụ ụmụafọ Igbo